Is maith liom do chuid gruaige mar sin, Emer. Tá sí cool. Yeah, um, well, bhí mé ag smaoineamh ar í a ghearradh.

Jason, an gcaithfidh tú a bheith chomh thick sin i gcónaí. Cad atá ort, Jason? Truth hurts. Téigh abhaile Nicky agus tar ar ais tar éis teacht an puberty ort, will you. Shut up, Jason. Tough guy, ceart tú, huh, Nicky? Is cailín óg ag seasamh suas duit. Céard atá ar siúl anseo? Jason, Tá Nicky ar cuairt sa teach seo. Ar a laghad ba cheart duit a bheith sibhialta leis. Is féidir leatsa a bheith sibhialta leis.

I mean, níl tada ach drochrudaí ag tarlú liom sna laethanta seo. Céard atá á rá agat? Nach bhfuil tusa lucky in love. Nollaig álainn agat le Bernie. Yeah, bhí ach, bhuel, tá sé ag dul ar ais go hÁrainn le oíche chinn bhliana. A bhuíochas do m'athair. Yeah, bhuel, bhí sin an-deas aige.
Yeah, agus níl tada le déanamh agam anois agus tusa ag obair, like. Bhuel, eh, seans go mbeidh eh, Vanessa anuas.
Oh, iontach! Bhí mé really ag iarraidh oíche chinn bhliana a chaitheamh léi siúd. Cén fáth? Céard atá cearr léi? Is pian sa tóin ceart í. Jesus!
Tá a fhios agam céard atá cearr leatsa. Tá tú i do lovesick puppy. Frig off leat! Cén fáth nach dtéann tú go hÁrainn le Bernie? Bhuel, ba bhreá liom é, ach níl scriú agam. Tá mé briste tar éis an Nollaig, tá a fhios agat. Ehm, íocfaidh mise do bhealach trasna.

Téigh. Ah, ní chreidim é. Mo dheirfiúirín óg.
Yeah, dhá bhliain ó chuala tú uaithi is an chéad rud eile out of the blue, bang.
Tá sí le compántas drámaíochta ag taisteal. Fánaí ceart í. Jack, stop. Tá aiféala uirthi nár scríobh sí le fada. Bhí sí chomh cruógach sin. An meas tú céard tá uaithi? An bhfuil aon seoladh buan aici. Seoladh sciorra. Jack, Tá tú chomh hiomráití ag an dtuiseal duit. Tá a fhios agam go maith cén tuairim atá agatsa fúithi, Carmel. Ó, ní féidir le héinne aon rud cáinteach a rá faoi do dheirfiúirín beag féin. Ní thug tú seans di ariamh. Thug mé míle sheans di. Is droch-phenny atá ann nach dtagann thart ach amháin nuair atá rud éicint uaithi. Bhuel, tá rud amháin fíor fúithi, Jack. Ní chuir sí isteach ar an gcaidreamh eadrainn ariamh, rud nach féidir a rá faoi do mháthair.
No way. Níl tú ag tíocht go hÁrainn liom, agus sin a bhfuil faoi. Ach cén fáth?
Mar, mar ní féidir leat, ok? Nach bhfuil tú ag iarraidh go bhfeicfeadh do chuid tuismitheoirí mé, nó rud éicint? Tá, ach, uair éigin eile b'fhéidir. So níl mé sách maith acu ansiúd. No, ní shin é chor ar bith, Liam, ach, you know, seo drocham. An dtuigeann tú? No, ní thuigim, Bernie. Buailfidh tú leo go luath. Geallaim dhuit, ach just, ní anois. Ach seo i bhfad níos éasca glacadh leis dá mbeadh fáth éicint leis.
Tá fáth maith leis. Agus caithfidh tú glacadh leis sin. Má tá relationship s'againne chun a bheith, bhuel, buan, ní mór go mbeadh trust eadrainn.

Ar ais ar an seanléim arís, beagnach, ó, buíochas le Dia. Meas tú céard a dhéanfaidh sí léi féin anois? Bhuel, tá súil agam go dtógfaidh sí go réidh anois. Bhuel, ní fhéadfaidh sí a cuid airgid a dhoigh sa mbeainc, tá sí go héireann as sin. Caithfidh sí é a chur ag obair di, ar bhealach eicínt. An mór rud a d'fhéadfadh duine a dhéanamh le milliún a bhean nó leathmhilliún?
Níl a fhios a'm ach ní déarfainn go bhfuil an méid sin aici. Ó, is cuma liomsa, Max, is cuma liomsa, níl. Ní bhaineann sé dhom. Ach níorbh fholáir duit a bheith ar t'aire.
Fiú bhó. Bhuel, d'fhéadfadh sé go raibh ruainne mearbhaill ar do mhama tar éis brain surgery mór mar sin. Agus bheadh daoine ann a bhainfeadh a leas féin as sin le greim a fháil ar a cuid airgid.
Déarfainn anois go bhfuil a hintinn chomh maith agus a bhí sí riamh. Ó, tá mé cinnte go bhfuil, tá mé cinnte go bhfuil ach ag an am céanna ní mór duit a bheith cúramach faoi dhaoine a chuirfeadh cuireadh ag dinnéar uirthi agus a leithéidí, go mórmhór, nuair nach mbídís á dhéanamh cheana.
Céard atá ar siúl aige? Meas tú ar bhog sé ar ais isteach le súil a choinneáil orainn. Ná tabhair aird ar bith air, níl ann ach ceann dá chuid cluichí beaga, ní mhairfidh sé i bhfad agus níl baint aige linne. Ach goile, an fíor go bhfuil tú ag codladh leis fós. Níl mé.
Cé a dúirt é sin leat? É féin.
Bhí sé ag déanamh gaisce anseo ar ball. Agus chreid tusa é. Bhuel, níor chreid go dtí anois, ach tá tusa i bhfad róchosantach faoi. All right, tharla sé oíche amháin. Ní raibh choice ar bith agam. Bheadh sé amhrasach dá ndiúltóinn é. Ara, céard eile a déarfá? Tá tusa féin ag iarraidh jam ar chaon taobh chomh maith leisean. Go dtitfidh tú réidh.

Bhfad a chuile dhuine. Ba bhreá liom é sin a dhéanamh. Yeah? Yeah, déanfaidh mé sin. Yeah. Bon appetit, mar sin. Bon appetit!
B'fhearr liom go bhfeicfeadh mé é don Mhiolar shiúil isteach sa pub anocht, Áine. Ó, bhí a fhios agam go mbeadh tú ag dul siar ar d'fhocal go Two Gears One Thrust an rún amach. Ghealltaí an Lord Tom a sheol níos mó. Níl mé ag dul siar ar m'fhocal, a Shíle. A mhalairt ar fad. Míneoidh mé dó goidé a tharla agus cuirfidh mé gach rud i gceart eadrainn. My heart your wayne that is. Má tá fúm i san ort. Bhí Ed Seán flaighteáil thart. Seo go dhó le fada. Sure tá Seán off limits. Tá mo shúil ag síleadh ann. Ó bhuel anois, as gceitheá sa diabhal an roinnt toise sin dhomsa. I am your flatmate. Bhí sciúg go maith leat. M'anam ná Ross, I swear to God, ach eh. Caithfidh mé a rá, it would explain your quick rise sa stáisiún? Bhel, a thuig sin, agus má deireann tú oiread agus focal amháin le héinne faoi seo, maróidh mé thú. Same goes for you.
Ar maith. Ó, is uafásach an spleantar é Tadhg Ó Direáin. Ní raibh sé sách maith aige breith dímheas a chaitheamh ar shaora gan é a chaitheamh ar a bhean féin freisin.

Seachain a mbeadh an fhearg a bhí ort, agus go dtabharfá an spáid sa ngualainn ansin tar éis di an teach a chur síos. Nó má thugann, tá mise ag rá rud amháin leat, sin í an County Road arís de agus tusa in éineacht léi. Ná, ná, ná bíodh faitíos ort, a Shéamais. Tá mise anois sásta leis an saol mar atá sé anseo agus.

Cailleadh fágtha síos an teach ionainn. Round. Ná caill do mhisneach a mhac. Tá seans fós go dtarraingeoinn. D'iarr an inis an go bhfuil sí gléasta. Dúirt sí colscaradh ó Dhia.

Tá tú ag ól? Ní raibh. Siad eh, siad caillte. Seo. Fág seo abhaile. Atá tunis. Cuide.